nin waati na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw sɔgɔlen don dɔgɔkun kibaru de la kunnafoni telima ale sanfɛ min perezantelen don aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ danbele mohamɛd kumatigi kunnafoni daminɛ la an bɛ taa bɛnɛ n'an taara bɛnɛ i b'a ye k'a fɔ bɛnɛ n'o o tɔgɔ fɔra o b'an hakili jigi fɛn mun y'u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ la n'o ye patris talon patris talon an delila k'a fɔ aw ɲɛna an ka kunnafoni tɛmɛnenw na kudeta u ye kudeta labɛn k'a fɔ k'u bɛ kudeta kɛ perezidan min na ni a ma se ka sira sɔrɔ fɛn mun ye patrice talon élection kɔni tɛmɛnenma kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ bɛnɛkaw ye jamana ɲɛmaa kura sɔrɔ n'o de ye romuald wadagni romuald wadagni ale kɔni ale kɛra jamana ɲɛmaa ye élection bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ romuald wadagni ale ye jamana ɲɛmaa ye jamana ɲɛmaa min na a ka di bɛnɛnuwaw ye kosɛbɛ kosɛbɛ sabula n'i y'a ka parcours ta k'a lajɛ a ye fɛn caman caman baden de kɛ a ka parcours kɔnɔna la a ye minisiriyaw kɛ a ye fɛn caman kɛ wa kalan ani jamana mara o dɔnniya b'a la fɛn mun ye kalafili kɔni bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ale kɔni a taara ka kɛ jamana ɲɛmaa ye bɛnɛ an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni filanan an bɛ taa sɛnɛgal n'an taara sɛnɛgal i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye sɛnɛgalɛw ka jamana ɲɛmaa n'o de ye bassirou diomaye faye bassirou diomaye faye i b'a ye k'a fɔ furu min kɔni n'a tun b'a ni usumani sonko cɛ i b'a ye kɔni furu in kɔni a sara i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye premier minisiriya poste ye usumani sonko a ye o bila an bɛ waati min na i ko sisan bassirou diomaye faye a y'a a bila ka bɔ o baara la i b'a ye k'a fɔ nin ko in kɔni kɛlen a digira senegal fan dɔw la wa fan dɔw la a ma foyi k'u la fɛn mun ye kɛrɛnkɛrɛnya la i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye lakɔlidenw ye n'o y'u ka sanfɛ kalan lakɔlidenw ye n'o ye université ekɔlidenw ye a kɔni diyara olu ye kosɛbɛ sabula i b'a ye k'a fɔ usumani sonko ale ni olu kɔni tun tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ u ka burusu o hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ o waati la kɛlɛ kɔni tun wulila lakɔlidenw fɛ i b'a ye o kɛlɛ in wulilenma kɔfɛ fɛn mun ye finitigilamaw ye olu kɔni bolila joona ka taa lakɔliso in na a kɔni kɛra birisaɲami ye o finitigilamaw ka nali kɛra sababu ye lakɔliden dɔ y'i to sankanso sanfɛ k'i yɛrɛ bila ka jigin o kɔni o fatura depuis o lakɔliden in fatura o kɔni usumani sonko o kɛra sababu ye ka usumani sonko ka a ka ko nege bɔ lakɔlidenw na nka i b'a ye k'a fɔ jamana fan dɔ fɛ a kɔni kuma in fɔlen usumani sonko ye waati min na i b'a fɔ ko doni dɔ de tun b'a a kunna a y'o fɔ ko parce que k'ale bɛ alihamudulilayi fɔ ka ala fo ka barika da ko kuma ko in kɔni k'a diyara ale bi ko nka tellement que ko in diyara ale k'ale yɛrɛ tɛna si jamana ye siyɔrɔ min d'a ma k'a bɛ taa si a yɛrɛ ka du kɔnɔ ko in kɔni kɛra nisɔndiyaba ye fɛn min ye usman sɔnko ale fan fɛ sɛnɛgalɛw fɛ yen an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni telima ale sanfɛ hali ka bi kunnafoni telima an bɛ taa burukina n'an taara burukina i b'a ye k'a fɔ burukina u ka recrutement min kɛra kɔsa in na n'a kɛra n'a tɔgɔ ye ko vdp vdp ale kɔni maa tun ye maa kɛmɛ kɔnɔntɔn bi wolonwula ani naani ko maa kɛmɛ kɔnɔntɔn bi wolonwula ani naani musow tun ye maa mugan ani naani ye olu kɔni fɔrɔmasɔn bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u bɔra u ka teni tara ka d'u ma vdp maw ye maw ye olu ye militɛri minnu ye galon tɛ olu ka militɛriya la n'a fɔra ko galon t'a la o ye de ko garadi t'u bolo fɔlɔ u ka baara kɛlen de bɛ se ka kɛ sababu ye ka garadi d'u ma an bɛ waati min ko sisan u kɔni u ka teni dir'u ma u ka marifaw dir'u ma u kɔni kalikanw bɛɛ lajɛlen kɛra bɛɛ lajɛlen lasabatira fɛn min ye vdp maaw fɛ an bɛ waati min i ko sisan burukina n'an bɔra burukina kunnafoni telima an bɛ to ale sanfɛ kunnafoni b'an sama ka na kita n'an taara kita kɛrɛnkɛrɛnya la i b'a ye k'a fɔ an bɛ taa dugu min na a bɛ fɔ a ma ko badenkɔ badenkɔ bɛ komini min na o de ye sɛbɛkɔrɔ sɛbɛkɔrɔ ale ka mara la i b'a ye k'a fɔ nin kɔni gɛnna ko maa fila terima filaw don u to misi gɛn na kungo kɔnɔ baden na i b'a ye k'a fɔ kelen kɔni ye marifa bɔ k'a ci kelen na o nana cogo di dalamankan de tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye dalamankan in tɛmɛnen ma ja ja o y'a sɔrɔ gɛnna ko dɔ in marifa b'ale bolo ale y'a lamina ka marifa ti a taamaɲɔgɔn na a ye marifa ci min na denmisɛnnin ncinin a si bɛ san tan ani wɔɔrɔ ɲɔgɔnna la i b'a ye k'a fɔ a y'o baara in kɛ ka taa dugu kɔnɔ maaw bɔr'a kalama k'a fɔ ko denmisɛnnin ncinin in fatura waati min na ale yɛrɛ ma don fila wɛrɛ la ale yɛrɛ marifa ti a yɛrɛ la o kɛra o bannen ye o kɔni o ko in de kɛra fɛn mun ye badenkɔ kita dugu kɔnɔna la dugu min bɛ n'a bɛ f'a ma ko badenkɔ kɛrɛnkɛrɛnya la sɛbɛkɔrɔ ale mara la kunnafoni telima an b'ale sanfɛ hali ka bi dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima an be to an yɛrɛ fɛ mali la i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye umari mariko n'ale tɔgɔ fɔra faso maliba in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka fara etiɛni etiɛni fakaba sisoko umari mariko ale ni etiɛni fakaba sisoko i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye mali an ka jamana ɲɛmaaw y'u sen da u ka sɔrɔ siraw kan fɛn mun ye umari mariko i b'a ye k'a fɔ ale sen yera fɛn caman caman na ka fara sisoko kɛ kan umaru mariko ale ta in ale yirala k'a fɔ fɛn mun ye ale ni banbaanciw tun be ɲɔgɔn kalama wa banbaanciw y'u ka banbaanciya wale min ta ka maliyɛnw sɛgɛrɛ n'an ka ministre de la defansi tor'a la ko fɛn mun ye umaru mariko ye a tun sen b'o la non seulement a ka vokaliw ye fiti kɛ fan bɛɛ lajɛlen na a ja yɛrɛ yera ani maa nunu u be ka kuma o kɔfɛ a tilala k'i jɔ tuguni k'ale tun taara negosiyasɔn na nin bɛɛ lajɛlen de kɔni kɛra sababu ye fɛn mun ye umaru mariko a ka sɔrɔda bɛɛ lajɛlen datugula an be waati min na i ko sisan umaru mariko ale ni etiɛni fakaba sisoko sɔrɔda foyi t'u ye an be waati min na i ko sisan wari tɛ se ka c'u ma wa hali ni wari bilal'u ka kɔntu la faso maliba in kɔnɔ u tɛ se k'a labɔ cogoya si la se b'u ye faso maliba se b'an ka faamaw ye u ye nin kɔni kelennin kɛ baara ma ɲa ka tɛmɛ nin kan hali ka bi kunnafoni telima an be ale sanfɛ an be bɛɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ kunnafoni telima an be to an yɛrɛ fɛ kayi yan ko kura i b'a ye k'a fɔ fɛɛn mun ye tasumadon kɔni o ɲɔ ɲalen don kayi ba jabagatɛ an bɛ waati min na ko sisan alamisadon tɛmɛnen mɛ kalo tile mugan ani kelen ka fara sibiridon mɛ kalo tile mugan ani saba ani karidon mɛ kalo tile mugan ani naani san ba fila mugan ani wɔɔrɔ nin kɔni kɛra fɛn ye fɛn min ni kayikaw ma se ka ɲina kɔ alamisadon nɛgɛ kanɲɛ mugan ani kelen waati n'a bɛnna mɛ kalo tile mugan ani kelen ma kayi sugu fiyɛba kɔni tasuma donna ale la o waati la i b'a ye o ko in kɔni kɛra fɛn ye fɛn min n'a ye dadigi kɛ kɔmɛrisanw na kosɛbɛ kosɛbɛ maa caman ye dusuma kasa sɔrɔ u k'i cɛ ka bɔ yen sibiridon ka na mɛkalo tile mugan ani saba kayi karicɛ min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko kayindi n'i ye pɔn tigɛ ka ban k'i kun da bamako sira kan yann'i ka se rɔnpuwɛn kura yɛrɛ kɛrɛfɛla la sitasiɔn dɔ bɛ yen a bɛ kaburudon seleke la kaburudon yɛrɛ o kɔfɛla la jus i b'a ye k'a fɔ tasuma kɔni ye nin sitasiɔn in mina ka fan bɛɛ lajɛlen jeni ka sitasiɔn jeni fɛn fɛn bitigi fɛn fɛn n'a bɛ sitasiɔn kɛrɛfɛ a ye olu bɛɛ lajɛlen bitigi kɛnkayiri ninnu bɛɛ lajɛlen jeni wa garazi dɔ yɛrɛ tenkunnen bɛ o la a y'o garazi mobili kɔnɔ o garazi kɔnɔ mobiliw bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ jeni ka ban maaw kɔni sera ka fɛn minnu mobili minnu puse ka taa u ye olu puse nka u ma se ka se fɛn minnu ma n'o ye mobiliw ye tasuma kɔni a ye dankari kɛ nin bɛɛ lajɛlen na tasuma donko sabanan o kɔni kɛra an ka kayi kɛrɛfɛ sero madina sero madina n'i ko kayi yan sero jamanu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnya la madina madina ye dugu ye dugu min ni karicɛ fila siribela ale ni linbila i b'a ye k'a fɔ siribelakaw fɛ yen jara du dɔ kɔni bɛ yen tasuma ye du in minɛ ka du in bɛɛ lajɛlen jeni ka ban ka so bɛɛ lajɛlen jeni bagan minnu bɛ yen misiw ka fara sagaw ni baw ka sɛw ani pizɔn u ye ninnu bɛɛ lajɛlen jeni olu ka du jeninen ma kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ du saba fana jenina ka fara o jara du in kan o kɔni ye gɛlɛya gɛlɛya min n'a bɛ olu dala nin seliɲɛkɔrɔ in na an bɛ waati min na i ko sisan hali ka bi kunnafoni telima an bɛ ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima nin kɔni kɛra kabako fa dunuya fanfarankaba mɛnna n ka ko la ani n tora la u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ ni an balimamuso in kɔni ale cɛ de tun bɛ taamayɔrɔ la ale cɛ bɔlen taamayɔrɔ la ka na a cɛ bɔra taamayɔrɔ la don min yɛrɛ sɔgɔmada fɛ o don sufɛla bɛɛ a bɛnkɛ denmuso dɔ de nana ka na k'a bɛna a fo jaja ni bɛnkɛ denmuso in tun bɛ ɲɔgɔn kalama kabiri a bi jamana kɔ kan a nalen a kuma lasurunyala u bi ɲɔgɔn bolo u bi ɲɔgɔn fɛ ale nalen a muso kɔni kɔntanna sabula muso ye san caman caman de kɛ a kɔfɛ a bi san wolonfila fo san seegin ɲɔgɔnna bɔ a ka fɔ la i b'a ye k'a fɔ furukɛ kɔni nalen furumuso kɔntannenba k'a fɔ sisan kɔni ko kow bɛɛ lajɛlen mina ɲɛnabɔ jaja ale bɛnkɛ denmuso ale ni nalen bɛ o de kan maaw bɛ ka giringirin waati min na ko ka taa surafana to dun jaja ale ni bɛnkɛ denmuso u kɛla ka rendez-vous di ɲɔgɔn ma u taara ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la nka cɛɛ in bɛ bɔ waati min na muso in hakili bɛ cɛɛ na a kɔni ye cɛɛ in suruku taama fɔɔ ka taa sɔrɔ ale ye furucɛ ani furucɛ yɛrɛ bɛnkɛ denmuso min nana foli la o y'a sɔrɔ u be ka masara n ka sɔ kɛ t'a la i be min dɔn dɛ o y'a sɔrɔ u be o de la o waati la muso kɔni kulela dewu muso sirila ka bin maaw nana ko a kɛra cogo di a kɛra cogo di maaw bɛ o waati la o ko ɲɛɲinina waati min na i b'a ye k'a fɔ cɛɛ in ani bɛnkɛ den in bɔra i b'a ye k'a fɔ fɛɛn min kɛra ka dabalibanko ye maaw ma nin ko in kɔni cɛɛ in m'a dogo cɛɛ in bɔla a be k'a ka sentiri don i b'a fɔ k'a bɔra a la cogo min na a ye bɛnkɛ denmuso in tɛgɛ mina ka bɔ muso serilen be ka kirin maaw be ka giringirin fan bɛɛ lajɛna cɛɛ in kɔni m'a kɛ a kunko ye nin kɔni kɛra ko ye ko min n'a ye dugulamaw dabali ban u kamanaganna u ye muso cɛ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la muso wulilen ka bɔ a yɛrɛ kalama muso ye ɲininkali kɛ ko a kɛra cogo di ko mun dun kɛra maa ma sɔrɔ min sera ka nin ɲɛfɔ furumuso ye nka i b'a ye k'a fɔ cɛɛ balimamuso dɔ be o de ye furumuso lasigi ka nin bɛɛ lajɛlen kɔni détaillé k'a f'a ye furumuso ma dɔ wɛrɛ fɔ a ko ko ale y'a ta da ala kan maa be se koo do la i b'i tɔ to an be kangari min da maaw ye maa be se ka koo dɔ kɛ fɛɛn tɛ bɔ a la nka i b'a to yen ala kama o kɔni an b'o o kangari da lamɛnbaaw ye nin waati na a ye to sɔgɔlen kunnafoni teliman la dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la